Wawasfumu wawasfumu ikuyenda bwa ndi nkhani nkhani yake yokhuzana ndi mtsikana amene amafuna kuphedwa ndi mnyamata amene anakumana naye mu chalichi mtsikana ameneyu dzina lake ndi chifundo chifundo amachokera ku blantyre ku Chitawira akuti iyeyu mwezi watha adakumana ndi mnyamata amene amatchedwa potifala zotsatira zake chibwenzi chinayambika anthuwa adakumana mu chalichi Potifala atamufikira chifundo adamuuza kuti, Iweyo ndiwe mtsikana wooneka bwino. Ndikutha kudziwa zoti ulinso ndi khalidwe labwino. Ndipo zimenezi akundiuza ndi Mulungu. Ineyo ndakukonda, ndikufuna nditakukwatira. Tiyamba ngati chibwenzi? Zotsatira zake ndikufuna ndikukwatire, koma ineyo sindimakhala kunoku ku Blantyre. Ndimakhala ku Lilongwe ku Area 50. Ndangobwera kuno kudzapanga timabizinesi kenako ndikhala ndikubwerera pa 22 June. Udali mwezi before June. Zotsatira zake anthu aja adayamba kucheza mpakana chibwenzi chinayambika ndipo connection yake idali yamphamvu. Anthuwa amakondana kwambiri. Nde kudapezeka kuti Potifala adamuuza Chifundo, Udziwa chani, ndikufuna nkakumane ndi makolo ako ndisanapite ndi mapologalamu aja a ukwati. Anati okay chabwino. Chifundo adamtenga Potifala kupita naye kwa makolo ake. Atafika kumene kuja adayamba kukambirana zokhudzana ndi za banja. Potifala adauza makolo ake a Chifundo, mudziwa chani, mwana wanuyu ndamukonda chifukwa chakuti mwana wanuyu amakonda kupemphera kwambiri. Ambuye ndi amene wandiuza kuti mwana wanuyu adzakhala mkazi wa ine, ndi zimene ndinalota. Nde nditakumana naye ku church ndinaonanso nkhope imene ndinayiona kumaloto kwanga kuti mkazi uja ndi uyo. then ndinamufikira zotsatira zake ndinayamba kumfotokozera kuti ineyo ndakukonda koma sindimakhala ku blantyre kuno ndimakhala ku lilongwe ku area 50 koma nkhani yayikulu ndi yakuti ineyo ndifuna ndikukwatire nde nkhani ndabwera kuno kudzaonekera mayi ake a Chifundo atamva izi adali osangalala pozindikira kuti apeza mpongozi kuchokera mu chalichi Zotsatira zake adamuuza kuti ngati Chifundo alibe vuto nafenso tilibe vuto sitinganene kuti ayi. Iwe kambirana ndi Chifundo akavomereza ife tingotsatira. Potifala adakambirana ndi Chifundo mpakana Chifundo adavomera kuti chabwino. Zotsatira zake anthu aja adagwirizana zakuti pa 22 June anyamuke apite ku Lilongwe kokaonekera kokakumana ndi bambo ake a Potifala. chifundo ndi potifara mayi ake achifundo komanso bambo ake achifundo adampereka mwana wawo chifundo pamodzi ndi potifara kuti apite ku lilongwe anthu aja adanyamuka pa 22 juni ndipo adafika atafika china chilichonse chinali bwino chifundo adanena kuti kumalo kumene anafikako kudali gate ya black mpanda wake wautali adamulowetsa mnyumba analowa mnyumba muja kenako adampasa sandwich Anadya kenako adakasamba. Atamaliza kusamba adamuuza kuti khala apo, akubwera bambo anga kuchoka kuntchito akabwera ukumana nawo. Chifundo amadikira bambo ake a Potifara. Anadikira mpakana anabwera. Bambo ake a Potifara atabwera adakhala pang'ono anadyanso nawo. Kenako adayamba kumulonjera Chifundo. Umachokera kuti? Chifundo adafotokoza china chilichonse chokhudzana ndi iyeyo. Kenako bambo ake a Potifara adapita kuchipinda. Adakatulutsa zinthu zokhala ngati mtedza, mtedza wamakoko. Kenakono ati anazimwaza zinthu zija. Kenako adamuuza kuti, Tola chimodzi. Chifundo atatola chinthu chija, kuyambira pamenepo moyo wake udasinthiratu. Sanadzimve kuti ngati ndi munthu iyeyo. anabalalikiratu komano ankangomva timawu pansipansi asakuzindikira kodi chochitika ndi chani ati mawuwo ankamveka kuti wabweresa munthu wolakwika wapanga mistake pita kambweze ndi zimene ankakamba ndiye mwaphuma mphuma potifara adatenga zinthu zonse zimene zidali za chifundo adaziyika mgalimoto anamnyamula chifundo kumponya mgalimoto anampititsa straight ku lodge adamulipirira lumu anamlipirira lumu adamsiya kulumu kuja iyeyo ndikumapita mmawa kutacha akuti chifundo adazipeza yekha ali ku lumu potifara palibepo kenako anangodabwa kuti ndapezeka bwanji kuno atapita pa reception adamuuza kuti lumuyu munalipira analipira ndi mamuna amene munali naye limodzi zotsatira zake chifundo uja adatenga zinthu zake kulumu kuja adatuluka panja koma nkuti mu nthawi imeneyi chifundo analibe transport chobwerera kwawo ku blantyre kenako adayamba kupemphesa kwa anthu ati munthu mmodzi amene dzina lake ndi lighton ndi amene anampasa ndalama chifundo kuti abwerere kwawo ku blantyre atafika adawafotokozera makolo ake ndi makolo akewo adasowa zochita ndi pamene amabweretsa nkhani imeneyi kwa ife ndi cholinga choti anthu ena ake mukhale osamala akuluakulu choti muziwe ndichi kunja kuno kwaipa anthu ngati amenewa amapanga tageti malo ngati matchalichi mizikiti chifukwa chakuti akudziwa inu ngati mwakumana nawo kumeneko muziona ngati muli gulu limodzi nonse ndinu oyera zotsatira zake mwakhulupirira chifukwa choti mwakumana malo oyera chifundo wapulumuka chifukwa chakuti mwina mzimu wake unali wamphamvu zimene amafuna kumpanga sakudziwa mwina amafuna kumupha kampange china chake iye uja sakudziwa china chilichonse ndipo chimene chinakachitika sakudziwa chabe mpoti mulungu anampulumusa nkani wapezeka adakalibe ndi moyo mpaka na pano akuluakulu khalani osamala makamaka anthu amene mumapita ku chalichi kumakapanga maubale ndi anthu ku chalichiko choti muziwe ndichi anthu ambiri oyipa ali mmachalichi even busa amene akulalikiraniyo ndi oyipa kwambiri ndi azibusa angati amene akhala akupha anthu ambirimbiri akupha anthu ndi azibusa angati amene akupanga zoyipa ambirimbiri akuluakulu mukapita ku chalichi pitirani mawu a mulungu osakhulupirira pasta osakhulupirira munthu amene mwakhala naye limodzi osakhulupirira munthu amene mwakumana naye mchalichi chifukwa chakuti chalichi ndi malo kumene kuli anthu oyipa kwambiri ngati simukudziwa kuyambira lero mudziwe pepani ngati zikumvekerani kuyipa koma ndibe nthawi yobisa chifukwa chakuti zigawenga zili mchalichi akuti zinabona zili mchalichi enanso mahule ali mchalichi akuti anabona chitsanzo ndi mtsikana uyu ali ndi mavideos ambiri mbiri pa x mavideos olaula alipo ambiri mbiri amene washuta mtsikana ameneyi koma lero akuti ndi mbusa anthu akapangapanga zoyipa amathawira kuchalichi akuti anabona namali wachake ndi wachake basi pa zimene zoti ndabona izi ndizi mm ngati unali ndi mtima wopanga zoyipa palibe kubona penepo munthu woyipa ndi woyipa ngati unachipangako ngati pali situation ina yake yokupusha kuti upange chinthu chija ungathe upangaso ndiponso ungapange regret chinthu choti sunapangeko sungachipange moyo mwako monse osapita ku chalichi kumakapanga mafrendi ndi anthu ngati mwapita ku chalichi ingopangani za inuyo ndi mulungu osakhulupirira munthu wina aliyense mchalichimo ndi akuluakulu nkhani imene ndabwera nayo lero ndi imeneyi mtsikana ameneyi wapulumuka ndi chisomo cha mulungu sindifuna kukamba zambiri tingoyamika mulungu koma pali mawu pa chichewa amanena kuti nthawi yakusadziwa mulungu analekerera ndenkani tikupanga mavidios amenewa ndi cholinga choti mukhale mukudziwa chifukwa chakuti mawu amenewa ndi akulu mu nthawi yakusadziwa kaya china chake choyipa chikufuna chichitike mulungu amangochilekerera chichitike basi koma ukakhala ukudziwa umatha kupulumuka nkani tikupanga mavidios amenewa ndi cholinga choti muzikhala mukudziwa dziko mmene likuyendera akuluakulu khalani osamala mu china chilichonse ndimakamba nthawi zonse osakhulupirira munthu munthu anayipa kwambiri kaya ndi pasta kaya ndi ndani kaya ndi ndani mu tchalichimo osakhulupirira munthu wina aliyense zikhulupirire wekha ndi mulungu wako basi